aw ni yakuma bi an bɛna fɔyɔ de kɛ nka an kɛlen don k'a na kɛ nanji an bɛna an ka fɔyɔ yɛlɛ ka tila tuguni ka nanji tobi ni tulobilenkan dɔ la fini welelen don ko foniyo aw bisimila n'an b'an ka fɔyɔ nanji tobi nakɔlafɛn fɛn kan ka kɛ naji la an mago bɛ se o bɛɛ dɔ ma an mago bɛ se puwavuru ma Lɔgɔti ani na kasatigɛlan fɛn o fɛn min b'an bolo nin ye an yɛrɛ ka fini de talen an fɛ ne ka fini in bɛ komi i n'a fɔ kilo tilancɛ o kan ka maa naani bɔ an bɛna a baara daminɛ n'an ka fini de ye ani fana na minnu kɛra da la n b'olu ɲɛfɔ ja kɔnɔna na ka taa an bɛna an ka fini an bɛna a sɔn ji la ne ta in ye perekui de ye n'a sɔrɔla k'i ta ye fini yɛrɛ yɛrɛ ye a ma se i k'a fɔ k'i b'a sɔn ji la i bɛn'a bugubugu dɔrɔn i bɛ sin ka taa a yɛlɛ a nɔgɔnni fɛ ten tɔ o y'o bannen nka kɔmi an ta in ye perekui de ye ne ye ji kari k'a la a bɛ komi n'a fɔ 250 ml an kɛlen kɔ k'a sɔn ji la an bɛna a datugu waasa a ka ji in min k'a kɔnɔ fa dewu an b'ale sigi kɛrɛfɛla la ka sɔrɔ k'an ka nada sigi An ka nada de sigilen filɛ nin ye ta sanfɛla la an b'an ka sogo kolen jɛlen pasi an b'o kɛ da kɔnɔna na ka tila tuguni k'a lajɛ sa kɔgɔko min bɛ bɛn an yɛrɛ sago ma an bɛna kɔgɔ k'a la ne ye kuyɛri ɲɛ kelen de kɛ n ta la a bɛ komi n'a fɔ kuyɛriba ɲɛ kelen nka ne ma kɔgɔ wɛrɛ k'a la o kɔ bilen ni min ka d'i ye i bɛ se k'o k'a la baasi den kelen t'a la an bɛna a yiran fɔlɔ n'a yɛrɛ ji n'a tulu ye o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka tuluko jateminɛ A yirannen filɛ nin ye dɔɔnin an bɛ tulu k'a la i bɛ tuluko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an b'a yiran dɔɔni tulu in fana na o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'an ka danni den fila tigɛko ɲuman ani an ka jaba kun fila tigɛko ɲuman an bɛn'o kɛ da in kɔnɔna na kɔmi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n'a sɔrɔla ko hachoir b'i bolo i bɛ se k'a mixer dɔɔni o kɔnɔna na kɔmi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an bɛna tila tuguni ka lɔgɔti fara kan ne ka lɔgɔti in bɛ komi n'a fɔ kuyɛriba ɲɛ kelen bɔɲɔgɔnko nin na min dilantɔla filɛ nin y'an fɛ a bɛ maa naani bɔ fini in fana ale yɛlɛlen an fɛ a kan ka se ka maa naani bɔ n'aw ma kɛ guruma ye dɛ sabula a bɛ komi n'a fɔ ne ni n maa na guruma de ka ca an bɛna ninnu yiran ɲɔgɔn na sa f'a ji bɛɛ ka ja n da ye nka ne yɛrɛ de y'a jateminɛ ne ka sogo komi saga sogo don jiba bɛ bɔ ale la tomati ani jaba fana jiba bɛna bɔ a la ka fara kan o kɛlen kɔ sa ne ko k'i jɔ dɛ walasa an ka saribɔn ekonomize dɔɔni ne ko k'i jɔ ko n bɛ fini yɛlɛ k'o fɔlɔ kɛ ale sanfɛla la siɲɛ kelen n'a sɔrɔla ko nin finiyɛlɛlan in t'i bolo i b'i ka fini yɛlɛ kɛrɛfɛla la donc ne bɛna fini yɛlɛ nin kan miniti mugan bɔɲɔgɔnko nka i bɛ to k'a ta ka bɔ a da la k'a lajɛ dɛ yanni i ka na kana na taa fɔ k'a bɛɛ taara barama la a fɔ miniti mugan bɔɲɔgɔnko ma se sa komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a yɛlɛla an bɛn'a ta sisan ka taa labaara kɛrɛfɛla la dɔɔni k'an ka barama fana lajɛ n'a sɔrɔla a ji jiginna kosɛbɛ an bɛna a labaarali kɛ fɔlɔ A labaaralen ɲuman an fɛ a sumana dɔɔnin an bɛna ji kari k'a la tuguni 250 ml an bɛna o k'a la ka n'o don ɲɔgɔn na kosɛbɛ an yɛrɛ b'a ye a b'a kɔnɔ fa o ji fana na dewu an bɛ tila tuguni k'a kɔgɔko jateminɛ i bɛ kɔgɔ k'a la kɔgɔ min bɛ bɛn i yɛrɛ sago ma Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an ka fini labaarala fo k'a ɲɛ an b'ale sigi kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka na an ka nako jateminɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka naji ma ja kosɛbɛ an b'a to yen nɔ a ka yiran dɔɔni o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka n'a ji don komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an ka na yiranna f'a kɛlen don ka tulu bɔli dabɔ sa sanfɛla la an bɛna ji don sisan ji litiri kelen ne bɛna ji litiri kelen de k'a la sabula nakɔnafɛn minnu b'an bolo an mana n'olu fara kan olu fana ji bɛ bɔ olu ji bɛ bɔ ka fara kan wa olu de b'a to a bɛ timiya kosɛbɛ o la sa n'a kɛra ko legimu fasugu fɛn o fɛn min b'i bolo diɲɛden na i bɛ se k'o bɛɛ k'a la komi aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ne ta in na ne kɛlen don ka borokoli k'a la supɔmu kɛlen don a la gɔyɔ fɛn o fɛn min ka di i ye diɲɛ na k'i b'o dugu fanfɛ yɔrɔ la i bɛ se k'o bɛɛ dɔ k'a la o kɔfɛ an bɛna an ka fini fana yɛlɛ a fɛ Miniti mugan bɔɲɔgɔnko walima miniti tan ni duuru i yɛrɛ b'a lajɛ a bɛ bɛn i ma cogoya min na. Miniti mugan selen filɛ nin ye, an b'ale ta ka taa ale yɛlɛma kɛrɛfɛla la, ka sɔrɔ ka na an ka nakɔnafɛn tɔw ka n'o k'an ka da la. Komi ne ta in bɔra gilasi de la, o de y'a to ne ma sɔn k'a k'a la joona yanni a bɛ tobi ka mɔ kojugu. Ani fana, n tilala k'a lajɛ ka gan damadɔ fara a kan. I b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. kɔmi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka na sanfɛla la fɛn binkɛnɛ dɔ bɛ yen nɔ o y'an ka marinadi vɛriti in de ye marinadi vɛriti in fɛ ne ye nafɛnw susu a la ka ban i n'a fɔ koriyandiri ani puwavurumugu ni nafɛn fɛn o fɛn min b'i bolo sa i bɛ se k'o bɛɛ fara a kan i n'a fɔ papirika kirikima ninnu olu bɛɛ b'a to an ka na ɲɛ bɛ ɲɛ nka ne m'olu k'a la ne danna koriyandiri ma ani puwavurumugu An bɛ barama datugu ale da la ka sɔrɔ ka na an ka fini baara tɔ kɛ. An bɛna an ka fini labaara dɔɔni fɔlɔ ka tila tuguni ka ji k'a la. Nin sen in na tuguni, an bɛna ji kari de k'a la. A bɛ komi i n'a fɔ ne ye ji min k'a la, a mumɛ bɛɛ litiri kelen bɔɲango. A t'a bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ nka a b'a bɔɲango bɔ. An bɛ ji k'a la, a b'o ji in fana min tuguni k'a kɔnɔ fa dewu. An bɛ tila tuguni ka taa yɛlɛ yɛlɛko sabanan na maa dɔw bɛ yen nɔ ni perekui don ka ban olu b'a yɛlɛ yɛlɛko fila nka ne filɛ nin ye yɛlɛko saba de ka di ne ye hali n'a sɔrɔla perekui de don ne b'a yɛlɛ yɛlɛko saba la nka n'a sɔrɔla ko yɛlɛko fila ka d'i ye i yɛrɛ b'a ko in kɛ sa k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an bɛn'a yɛlɛ yɛlɛko sabanan de la wa ale de ye yɛlɛko laban in fana o la sa an bɛ gan k'a la i bɛ ganko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma i n'a fɔ ne ka gan in ka ca dɔɔni an b'an ka fini dɔɔni ta an b'o da ɲintin kan o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na gan fana da ale sanfɛla la ka tila tuguni k'an ka fini tɔ da o kan an b'an ka fini tɔ de da gan in sanfɛla la o de b'a to funteni bɛ kolokolo gan na ka ɲɛ an ka gan bɛ sin ka bura tentɔ yɔrɔnin kelen An b'an ka barama bugu fini in da la k'a to yen nɔ a ka yɛlɛ miniti mugan bɔɲango n'a y'i ja i bɛ se k'a tɛmɛ o la yɛrɛ baasi den kelen t'a la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na f'a ma se ten sa ni gan kolo bilenna dɔrɔn o kɔrɔ ko k'a sera an ka na fana i b'a kɔgɔko jateminɛ ne kɔni bolo an ka na fana selen don sabula a kɛfɛn ninnu bɛɛ mɔna sogo yɛrɛ kɔni ale kɔni mɔna yɛrɛ de sa fo k'a fɔ k'a mɔna an b'a bɔ ɲɔgɔn na tan dɔ dɔɔni ka sɔrɔ ka na a barama da jɛng'a da la walasa a tulu ka se ka bɔ an b'o ko tɔ laban kɛrɛfɛla la ka sɔrɔ ka na an ka finiko tɔ ɲɛɲini sa An b'an ka fini yɛlɛma filen kɔnɔna na ka sɔrɔ ka n'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ k'a suma e ko a baara ma nɔgɔya sa wa ne nimanaw nin de y'a selen ye ka ban koyi i b'a kɔgɔko jateminɛ n'a sɔrɔla kɔgɔ m'a labɔ i bɛ se ka kɔgɔmugu dɔɔnin k'a la nka ne ye kɔgɔmugu min kɛ n ta la depuis a daminɛ na o ye ne ta lase komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne nimanaw baara ɲɛnen filɛ nin ye dɛ a donna ɲɔgɔn na fo k'a ɲɛ an ka na fana tulu bɔra kɛrɛfɛla la ne ma n yɛrɛ bila o bɛɛ yirali la bilen ne sinna k'a labɛn ten tɔ ne nimanaw sirimɛ ani fɔyɔ ka di dɛ n'a sɔrɔla e maa min k'e ma deli k'o esaye e k'a esaye tan i b'i nɛn kunu k'i dalankolon to ni videwo in jara aw ye a y'a bila ka taa aw fɛmaw kun k'aw ni hɛrɛ bɛn ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ foronto sɔsini de filɛ nin y'a kɛrɛda la tantɔ n delila ka vidiyo caman kɛ foronto sɔsi dilancogo caman na aw bɛ jigin dugumana na aw b'a ye